I Nazarat fadó bhí bean ann darbh ainm Muire. Bean maith ba í Muire agus rinne sí iarracht an rud ceart a dhéanamh i gcónaí. Chaith sí am gach lá ag caint le Dia. agus ag éisteacht le Dia. Agus bhí sise chomh maith ag súil le teacht an Slánaitheoir a gheall Dia dá phobal. Nuair a bhí Muire ina theach féin, ina aonar, tháinig an t-aingeal Gabriel chuici. Sé do bheatha Mhuire atá lán de grásta tá an Tiarna leat, arsa Gabriel. Bhí Muire trína chéile. Níor thuig sí an bheannacht seo. Cad a bhí á rá ag an aingeal? Chonaic an aingeal go raibh eagla uirthi. Ná bíodh eagla ort, arsa Gabriel. Feiceann Dia thú. Tá sé lán sásta leat. Gránn sé thú. Agus anois iarrann sé ort leanbh a bheith agat. Go mbeirfidh tú ar a' Mhac, Íosa Chríost. Ach conas is féidir leis sin a tharlú? arsa Muire. Níl fear céile agam go fóill. Tiocfaidh an Spiorad Naomh ort. arsa Gabriel, agus líonfaidh tú leis an Spiorad Naomh agus beidh do mhac naofa mar sin, agus glaofar Mac Dé air. Agus beidh sé mór agus déanfaidh sé rudaí iontach, agus beidh sé ina rí ar teaghlach Jacob. Agus cogar, arsa an aingeal léi, do col ceathar Elizabeth, a bhfuil chomh sean anois go bhfuil daoine ag rá nach féidir léi leanbh bheith aici go deo, tá sise í féin ag súil le leanbh. Mar níl aon rud dodhéanta do Dhia. Is mise banóglach an Tiarna, arsa Muire. Déan liom mar d'fhocal. Agus d'imigh an aingeal. Na Rúndiamhra Lúcháireach An chéad rúndiamhair lúcháireach Teachtaireacht an Aingil. Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d'ainm, go dtaga do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh mar ndéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaitheimid dár bhféichiúna féin, is ná lig sinn i gcathú ach saor sinn ó olc. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat, is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat, is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás.
Amen. Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spioraid Naomh. Mar a bhí ar dtús mar atá anois agus mar a bheas go brách.